Chimezie. Sa. Ife m na-afụ na akwụkwọ a edorọ m anya. Doro anya. Ka ebe ya sa. Akaụntụ unu mere. Akaụntụ unu mere edorọ anya. Gosiri ego na-efu. Ee, ego one na-efuzi sa. Ife dị ka 230,000 naira na-efu ebe a. Ee, sa ọ kwa ị ma ma ị gbakọkwara e, ya. na mmanya chọkwa m ime isi na ego abụ ofu ka ọ na-efu ma ọ bụ ịghọta ya na ọ na-efu efu biko burunu akwụkwọ a unu lue unu akpachapụ anya kpachapụnụ anya mee akaụntụ dolu anya ọ kwụrụ ọtọ ọrarụ ọ bụ na unu balansịa ya unu ebutere m ya Shut up! Ọ kwụrụ nke akọbala ọ bụrụ na akọ nọ. Chimezie o nwe ife m chọ ịjụ gị. Kemgbe mụ na oke batara n'ụlọ a, ọga anyị ekwunube na ego ya na-efu. kịta o lube setụlmentị m ka ọ ya ga-asịba na ego na-efu biko o nwe ife ị ma gbasara ego a na-efu efu ajụrụ m gị o nwe ife ị ma gbasara ego a na-efu onye na-akọwa ọ na mụnwa ma anya ego na-efu ka ọ na gị mmesi ọ bụkwa ihe m kwuo nọọ gịnị ka ị na-ekwuzi na gị na kemgbe gị na ọ bụrọ ihe m kwu mana otu i si ekwu kịta mere m ka m nebe gị anya na ọ gịwa bịa wele ego a adị m ekwu na ọ gịwa ọ dị ka isi adịrọ gị mma ọ dị ka isi adịrọ gị mma

Frank ọ gịnị na-emezinụ kedu ife na-emezinụ oge ọ bụ sọsọ mụ na gị na John na-anọ ego m efunurọ bụrụgodu ofu mbọsị ọ na eri nwata Chimezie si bata be m ka ụdị ife dị etu a bido mebe

onye ka m ga-ejizinu n'aka Frank mụwa gbalụ bọyị gbaa bọyị dịrịfe nna m ozi ụmụazị ya mụọ aka unu ji amụ unu eji wee mụzi egwu mụwa bụ Frank gbalụ bọyị savụọ ọga mụ eduo m ụlọ ezurọ m ori unu ama ezu m a kọwa nke a kịta ọ bụlụ akụkọ nke a kọbara ọ bụlụ akụkọ ọka nke a bụrụkwa akụkọ nụ ekele m chineke i fesigo ala nna gị chukwu wee mee ebere nweta ọrụ n'ụlọ akụ obi bụ sọ aṅụrị ada ọma m ezinụlọ m niile na onye ọbụla na-enwe aṅụrị maka ya ee ọzọ dịka ibe ya o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị Enugu ebe ahụ ị nwetara ọrụ o nwere obere ụlọ o nwere obere ụlọ m lụtara ebe ahụ so emesịa ị ga-eje ebe ahụ je biri agwago m mmadụ abụọ ndị bi na be m ga-akwapụ ka i biri ebe ahụ ka ị hapụ inwe nsogbu maka ụnọ ị lụwazie ọlụ kpata ego ị lụzie ụdị ụlọ ị chọrọ obi adịkwa gị mma ọ bụzị ihe a na-ajụkwa ajụ papa obi dị m ọcha obi dị m ụtọ obi bụ m sọ aṅụrị mama ezigbo nwaanyị m ji eme ọnụ ọmụnụ ee papa o juru m afọ nke ukwuu na ọ bụ gị mụtara m Hmm? mama anyị na ife ndị Igbo ee otu i si zụọ anyị na ụmụnne m niile zụọ anyị ọfụma ndụ anyị na-ebi otu e si ebi n'ụwa unu zụrụ anyị ọfụma ụmụ nwanne m ife niile a na-anaghị ise ise ee chineke ekene m gị nke ukwuu ọ bụrụ na ihe dịbara gị na mma m ma na ihe ga-adịrị na mma n'aha Jizọs ịkwadocha

Anọ nọ mgbe ndị na onye na-abịa maka ịnụ Jovita. Asịrị gbakute ndị asịrị ebidogo ihe isi kịta kịta ịbata Jovita ọ jụ mana asị ịfụnanya ihe akọrọ ịfụnanya ọmarịcha m mụnwa a na-ekwu okwu basi eziokwu ha na-enu enu na-enu enu na-abịa ka ha bịa nụọ Jovita m na-asị ha cheregodu na Jovita ka na-agụ akwụkwọ ọ gụsịa akwụkwọ anyị ekwuzie okwu a Hmm? chineke ekele gị nke ukwuu ekele gị na ihe ọma niile ị na-eme n'ezinụlọ m a ọ ga-adịrị gị na mma n'aha Jizọs ka anyị kpee n'ekpere marịcha nwunye m ọ bụ n'aha Jizọs ọ bụ n'ike n'ọbara Jizọs Ezi nna na Chineke m ana m ekele gị n'ezinụlọ ọma nke a ị nyere anyị ana m ekele gị na nchebe na odudu ọma gị niile ka afa gị bụrụ ihe a ga-ebunye enu n'aha Jizọs na-ekelekwa gị ezi chi m otu i si mee ebere nwa m nwoke basịrị wee gachaa mahadum wee pụta wee nweta ezigbo ọrụ n'ụlọ akụ ihe a bụ ihe ndị mmadụ na-ekpe ekpere ụtụtụ efifie abalị gị bụ chineke wee were ya wee nye anyị otu anwa ana m asị ekene na mmamma dịrị gị n'aha jizọs na-agọzikwa anyị na-aga n'iru na-agọzi ụmụ m nwaanyị na-agọzi ezigbo nna anyị bụ di m na-agọzi ọpụpụ na mbata ya n'aha jizọs gọzikwa mụ n'onwe m gọzie anyị ncha niile n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị ka ajọ mmụọ fụ anyị ekwena ka ajọ mmadụ fụ anyị ha cheela anyị echiche ọjọọ chineke nna biko wezuga echiche ọjọọ dị otu a n'aha Jizọs mee ka famili a baa ka ezinụlọ a bụrụ ihe e ga-eji na-ama atụ mee ka ọ bụrụ ihe e ga-eji na-ama atụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ego ole ya chaka ọzọ ya akwụsị mma ama Swiss lace bịa mitin ya chelụ kedu kee fonu m ka m kpọọ ọnụ nwa m abụ m onye a na-akọlụ akụkọ maka gịnị na gịnị mekwanụ na mụ na ya bịakọ mitin ọ dịzịa ka a na-akpali mmadụ e, e, e, chimezie ah, chimezie kedu nne gị chọkwanụ ego nne gị chọọ ego ka a ghalụ ịnwụ n'oge m elurọ ee 250,000 ngwa ngwa 200 ma ọ bụ na 250 adịrọ weta 200,000 ajụzinanụ m ife m ji eme abụzinụ m ụmụaka nụ Ee, abụ m abụ m ụmụaka ọ bụ na o nwerọ ife m ji eme m ma abịazi kpọba gị nwa m biko ekwena ka ifele mee m 200 ee ngwanụ nwa m au nwa m ji eme ọnụ ofu nwa karịa ụmụ iri ee e- ọ ọ dị taa okay echi ngwanụ o weta m ya echi o n- nwetakwa alert akpọọ m gị ee 200 200 200 ngwa 200 o nwa m ọ ya dịrị m o ọ ya dịrị m

Mama! Mama, kọ́ ọmọ bíá. Ọmọ ní kí ọmọ mẹ́. Mẹ́sí. Why? Ife i ji yọọ mụ dulu nwa gị bụ ka gị na-abụ ejikọ aka ọnụ wee na-ezu m ori ka unu kwatuo afịa m na-azụ kwatuo m anị. O nwe ebe m si mejọ gị. Ajọ ife ka m merụ na m dulu nwa gị nwoke a ka m zụọ ya n'afịa m ka ọ baa uru bara ezinụlọ uru. Ajọ ife ka m merụ. Frank keekwa nke bụ ijikọ aka ee eh, bịa Chimezie ị na-akpa ego ee eh, maka gịnị kwanụ ka ijikwana ego nwoke ndị mmadụ eme ọga Frank biko ewena iwe o mma abalị ya mba mma agwa ya okwu mma adụ ya ọdụ o nwerọ ife mekwa na ụwa ometụkwa ego gị aka ọzọ o biko ka gee m ntị

mgbe ị bịara ịkpọrọ ya ikuru ya jebe siti ekwe m oku efuru m ịjụrụ asị m pita nwa gị gịnị bụ aha nwoke si ebe a pụọ ekwere ka ekwere ka ndị ya kụrụ rubere ogbo si ebe a pụọ maka imeghị ya m mee gị ihe ị gaghị echefu echefu na ndụ ya daalụ

gịnịkwa ka m mere n'ụtụtụ a achọkwa m na-eri ife Kedu ka i si wee kwe wee tụrụ ime otu a Eh? mama imekwa ịbịakwa this morning ịbịakwa ha a ka ịkwa nke bụ ị sị m na m dị ime n'ụtụtụ a na m sị gị na arụ na-akụjisi m ajụ na-ebu m I- i chọrọ ma ọ ịba ma ife ọzọ ọ bụrụ ime ka ị ga na nna mama laikra m ife ị na-ekwu biko just cooluru m down this morning biko okwu na ụka ada ọkụ m Ọ dị ka ị na-apụ ala. so onye ra ka ya mara ife

chelụ nụ chelụ nụ chelụ biko ilote nkata mụ na gị kpara oge nke ọzọ ilotero ụmụ ife nwunye nwa anụ chere chere chere ị ma ife merenụ kịta ya mere na anyị ga-aba n'ụlọ jee nwee aṅụrị nwee aṅụrị nwee aṅụrị nwee aṅụrị nwekwasị ele na aṅụrị tupu anyị a na-enwe aṅụrị ahụ a ga-agba ya agba a ga-azoli ebe a

nne kemgbe ị batara n'ime keke m a m ji wee buru gị ana m elele gị ị na-echekasị na-agbakasị arụ sị ka m jụọ gị ka e nwe ihe merenụ nne m nne gị arụ dịkwa ọ naghị ahụ arụ dị ya mana nne m awụrọ ezigbo mmadụ nne m jidetego ụlọ anyị ghasaa ọ naghị akwanyere nna m ugwu o nwere ihe o kwesịrị ịna-eme ka nwaanyị a na-anụ anụ ihe o kwesịrị ịna-eme ka nne ọ nara emezie maka na nna m na-azụva afịa n'Ọnịcha emechezie nsogbu abịala ya ọ palụzie anyị ọ palụzie niile natazia n'ụlọ so since mgbe ahụ ọ nazị enye ya ego ele o shi enyevu ya so kemgbe ahụ nne m wee gbanwee nke kazi njọ wụ na ọ gwara anyị akwanyezinelụ ya ugwu dịka nna anyị ejezinelụ ya ozi anyị emezinelụ ya ihe ọwụna amaghịzi m nne m awụrọ ya chaa chaa ị naruo yọọ mpa gị yọọ mpa gị ị gwakwa mma gị okwu ekwetara m na mma gị na ọ nụ okwu gị na ọ ga-ekweta na ọ ga-agbaghara ọ ga ị mara nne m ọfụma ị mara ya nne m ana-ada anụ ihe chaa chaa ọ nara ekwetadị ihe mmadụ na-agwa ya amaghị m ihe m ma-eme ị kwesịghị ịnọ na ya na-agbakasị arụ ma ọ na-adọkasị arụ ihe ị ga-eme na ị naruo gaa gaa yọọ mpa gị ọ ga-ekweta o doro m anya na ọ ga-anabata ị yọọ ya dịka nwa ọ mụrụ amụ ọ ga-ekweta gị anụgo m ihe i kwu Onyenwe anyị gọzie gị biko weghachizienụ m biko nsogbu adịrọ m ga-eme ya